ikuchi obu ma ọ ikuchi obu be nna ma ọ ikuchi obu ụmụnna ọ ife m chọ ka anyị nee anya na ya n'ụtụtụ a ikuchi obu achọrọ m ka Alex White bido okwu a amarọ m ife ọ na-egbulu oge Mana m ife ọ na-egbulu oge. Onye nwe ikuchi obu too kọwaa ya ọfụma mụkwa m nke bụ obu anyị na-ekwu nke ikuchi obu. Obu obu ikuchi obu ikuchi obu ụmụnna ikuchi obu obu be nna gị. Obu. Ọma

obi Oga Stanley kee ife ndị be unu na-akpọ ikuchi obu obu ka obi ka unu na-akpọ ya obi na obi obi obi ọ bụ ofu ihe ka ị na-ekwukwa obu na obu O, obu anyị nwa na-akpọ obu obi yo obu obu o nwe ndị na-akpọ obi obi wa obi kwa ndị obi ka mma

obi bụ ihe dịka oh, oh, oh, obi na ọtọ nga unu unu na-akpọzi obi o nwe ndị na-akpọ ya ndị Imo State na-akpọkarị ya obi anambra most likely i think majority of anambra na-akpọ ya obu obu obu ka anyị na-akpọ ya ma na enugu ma na ebe nine obu ka a na-akpọ ya obu bụ obu bụ ihe after ka a lụchalụ the main building
biko before i bido nkọwa ihe a kọwalụ anyị ihe bụ obu kọwalụ anyị ka e si ekuchi obu ulu obu balụ last last I'm going to time you like 10 minutes in case ọgụ but ama m na ịma anyị zuche you are always time conscious ngwa the lecture starts now ana m abịa
Ee, nke mbụ bụ na obu ka m kọwaa ihe wụ obu ka ụfọdụ wee malụ like nwoke ọbụla nwoke ọbụla na-enwe obu nke kpata ego lụọ ebe i bi nwee obu mana in the midst of all these things a na-enwe nnukwute obu that's why e ji asị gị na enwere nnukwute obu o nwe ike ụmụnna gị nwere obu ha ncha na-anọkọ before ị ghọtago then gị nwa na onwe gị alụtago ụlọ based on ihe ife iri na i zugo nwoke na-eme omenala after ka ị rụcha your main building ị bịazịa n'akụkụ ụfọdụ na-arụ ya as ụlọ elu ụfọdụ na-arụ ya as ya eme gịnị anabata ndị ọbịa o nwee ndị ọbịa chọta anyị as nwoke as odogwu ewu ha bịa n'obu ị gọọrọ ha ọjị n'obu and e nwere ihe eji ebunye obu n'ala Igbo ị lụcha obu chọọ ka ọ dị ile ụfọdụ na-eji efi ụfọdụ na-eji ewu akpọkuo ndị ichie niile nọ na mbara ebe ahụ kpọkuo ha ncha niile mgbe ụfọdụ a na-edoselu nọ n'ime ya na adị nlo so ọ ihe wụ obu n'ala Igbo ụfọdụ na-akpọ ya obi ndị na-akpọ ya obu ma fa ncha niile bụ ofu ife maka na Igbo na-asụ n'onu n'onu so a bịa na nke ikuchi obu na ngwuru nke ahụ na-adịkarị in form of hierarchy ọ na-elo elo ọ na-elo elo and ka o si elo wee abịa mgbe ụfọdụ o lu the the the oldest person nọ na the family o lue ikuchi the obu the oldest person nọ na that family nwere ike ọ bụ na onye na-eje ụka ma ọ bụ na ọ marọ anya ya na ọ ma amanwu ihe dị na ya na ọ nọrọ n'ụnọ tọ na o bi ọlụ oyibo for a very good number of years ụmụ ife a edorọ ya anya o nwee ike ọ bụ na nke ọ tọ onye nke na-esote ya ma anya ya o mee gịnị ọ jụ na ya ọ- ihe ọ ya emedebe bụ o declare na ya adị akwa ajụ dịtị na nwanne ya nwoke na-emechiteli ya the thing this is the only way o ya eji dị wee dị free from any punishment nwere ike ịbịa from there then ọ bụkwanụ na o si ọnwụ na ya adị eme na ya na-eje ụka gagagaga ọ nọrọ onwe ya at a point ọ malụkwa na enwere ihe megide a na-eme ife na obu ebe ọzọ ka ya nwa jee there solu wee lie ife there because na nke dị na mbara be nna ya a sị ya inodo anya inodori ya anya because onye anwụ kuchiri obu ka ọ ya aga ndị nwadiana bịa na that ngwulu nya nwa ka a ya akpọ o were ọjị kpeelụ fa ekpele na obu anwa ọ dị ile o nwee ndị ọbịa bịakwa na ngwulu a nya nwa ka a ya akpọ o were ọjị kpekwaalụ fa ekpele na obu anwa ọ dị ile o nwekwaa ihe na-eme na family o nwee ka o si wee dị na family nya nwakwa ya eji ọjị bakwa n'obu kpọtukwa ndị ichie ha bịakwa na ihe dị otu a dị otu a na-emekwa na ngwuru ha ha bịakwa ka ha intervene ọ ekwuchi enyela ahụ ọ dị ile so ọ ka esi ekuchi obu n'ala Igbo ka esi anọ n'isi obu a na-eme ya by hierarchy ka m si wee malụ maka na ndị ọzọ nwekwa ike nwee ka ha si wee na-eme nke ha mana ka m si malụ esi anọ n'obu bụ by hierarchy the oldest person nọ na ngwuru ọ bụzia na the oldest person feel na ya ama mmenwu ife dị na ya ọ handizia nya over to onye o feel ya emenwuzi ife dị na ya daalụ daalụ rinne